nsogbu dị mbara nsogbu dị nsogbu dị ezigbo nsogbu dị nsogbu dị mbara nsogbu dị nsogbu dị mbara nsogbu dị
Mhm. a ga-efere ihe niile ife akọtasị nweta gị ebe nwanne m nwaanyị na Ifeọma hei uh-uh. mee gị ife ngagba gị anụ ahụ bọmbọ ọskụ ga-eme gị ife o nwe ife ọ gwa gị na mụ na na-eme eh? ọ kwa ngị wa bụ ya na-akpọ nkọtọ nkọ nkọtọ nkọ na-akọtọkwa ife anyị na-akọtọ ibu na nweta gị n'aka nwanne m ihe a gị na ya na-eme mma karịkọ gị

ọrụ m eh, m ga-asị ka anyị zuwe oshi ọkụkọ okwu handset ị na-ekwu ọ dị nke ọmarịcha na ike okwu eh, nke a jọsuzie ha the other day gbutọ all of them boy

lee mgba gị sọntị na oleyo everybody like na ọkọ ọwụ ụkọchukwu ọwụ pastor ọwụ dibịa a na-eje ịhụ eleghara akpa ụzọ agbara nchi ahụrụ ọkụkọ ahụrụ ọkụkọ ọkụkọ ịghọtago onye mere na my village yọrọ time agụmegwu mgbe mgbe ọwụwa ya echefuola ya

ezigbo nsogbu dị nsogbu dị mbara nsogbu dị nsogbu dị ezigbo nsogbu dị nna anyị nwunye mbara ncheta nsogbu dị gịnị na-ebechakwaghị mbọ mụ mecha mbetọ nna anyị amaghị m ihe na-eme ọkụkọ anyị o kwa daa ndagịrị ka ọkụkọ anyị ji efu ọwụ egbe na-ebu amaghị m ọwụ nkwọ na-ebu amaghị m ọwụ apịa na-ebu amaghị m Ee, ee, ka agụ ntị, debe ya etu ahụ. Ọ bụ ihe na-eme ụmụ nwaanyị. Ọnwa ezu ọkụkọ o nwerego mbọchị m batara i gbu otu ọkọ were ya tiere m nri mbọchị m erikwezi ofe e ji were ọkọ si na ọ dịrọ Eh, kịta ọ na-efuchi Ọ- ọ mụ na-ebu ya ihe kwuru kịta na o nwezi nke dị cha cha cha ji wee siri gị nri eziokwu ị sị na ọkụkọ niile dị n'ụlọ a na o nwezi nke fọnụ ọ dị mma ọ na-eme onye na-eme amaghị emeri ya na-agaba mma abụ m osi imi na nchọpụta ndị na-abịa eme ya

ifeọma nwa gị eh. Eh, na nkọtọ nkọ ha bụja arụkụzi 5 and 6 mazi unu na akpamara nụnụ ọ na-package aba ekwuru m ya ekwu ọ na-package aba agwara m nne ifeọma ihe agba nke ọ na-eyi

n'ọ gị na-ezikọ ọkụkọ nwunye m na- na nke m ọkụkọ m niile mụ nwa ọyọ ọyọ ee ife Oke ji ebu na-ezisi ọkụkọ wee na- na-ama abụba na- na-ebu A- anọrọ m ọkwa keke gwara m ihe a na- amataghị m n'oge oge nna anyị amaghị m tụta esi ọkọ gị dị o kọrọ ọkọ gị afọ dị ya nna anyị eziokwu ọ bụrụkwa asị John ma aga m agwakwa ihe sinsi mana amaghị ka m esi wee gwa gị ya ọm oke ntu na ndị otu ya ee na ndị otu ya ha ịnọ jụọ ha ị na-esi na-ada otu esi na-asa abalị chebefa ha ya abịa mụ onye ọrụ oyibo ka nna na iso eji ọkụkọ m na mụ na-arụ ọrụ oyibo amaghị m ntụ ọkọ ọ ha abụbọ ọkụkọ na-emeghị ya nna na mba nnụ ya bụ nna mụnwa na-alụ ọrụ oyibo ọ na-alụ ọrụ oyibo na-eri ego ngwa jebe aga m eme ihe ife mgbe m eme ihe a ga-eji eze enu wee kpere akwụ nna biko gbara kpọkwara m jebe ha jecha ọ ya ka nchị ka njọ so keke ji mụnwa jekọ ọrụ hei keke keke mụ mụ ka a bịa na-ezikọ ọkụkọ m na-ezikọ ọkụkọ m kịta m matacha ndị na-eme ya ihe onye metara o buru onye ka ndị gbara ụkwụ efe aja ana ee oke ntu na ndị otu ya nke ni etu ụkwụ ya si na-aga dị ka ọkụkọ njanwụ nke ọzọ anya na-anata ụkwara n'ọnụ ọ ya nọ na ọ ya agbụpụ agbụpụ nke ọzọ ebe ọbụna mmanya dị ihe ọ ya na-emezi ka mmanya ọbụla ka ọ fụrụ mmanya akpaka ọ ya ahụkarị akpaka mmanya kama ọ ya adọ n'ite ya dọrọ n'afọ ya ụfọdụ nkọtọ nkọ nkọtọ nkọ mgbe ọ hụrụ na ọ na-esi ala nwa m bụ Ifeọma wee mebie ya

nwunye nwanne nwoke a bụ Dachi nwatakịrị dị ụtọ nwatakịrị bụ tomato Jos ezuka na-agwa gị hmm, hmm, enyekwa m ụdị nne ya hmm, memechikwa anya enye m ụdị nne ya mmatọkọ ebunye m ụdị nne ya mmali nwoke nwaanyị nwa mara ajọ mma jere ka ife gịnị ya na-ejede

ifekwa Chineke ọdịbụkwa ka ọ dị o kama na anyị ga-ejisi ike na-anwa maka na enwe ka e si wee dobe arụ na nna m aghọta na enwe ife na-aga on between mụ na nwunye ya ọ sị na ọ bụ akwụkwọ Malachi chapter 11 na ka m chọrọ ọ n'isi mbido ka ọ nọ ka ọ dị na ngwụcha nna m gịnị ka ị na-eme nna m ana m eleba anya n'akwụkwọ nsọ nsọ onye akwụkwọ nsọ nọ ị na-enyoba anya eziokwu nna m efere na ngaji na fork na cup onye ga-asa ha nna m iwe ewekwana gị a sị m ka m lebasị anya m gazie gaa mee ihe niile ndị ahụ i kwu onye nye gị ihe a ị na-eleba anya na ọ pastor anyị n'ụlọ ụka nyere m ọ sị m ụtụtụ ọbụla na m na-eleba anya n'ime ya na ọ ga na-eme ka ndụ m wee na-aga ị na-eleba anya n'akwụkwọ nsọ ee nna m ọ ihu a ka e ji agụ akwụkwọ nsọ ee keekwa ka iru m dị

tupu m apụ ugbu a bata ọzọ ee, were ọsọ na ije Ee, were ọsọ jee nye ya. nna m kwa ihe m ga-eme kịta Wetara m ya. Agị ozuzu kwuru.

ọ wụ ma ya na-akpọ anụ ahụ anụ mkpa mana eh, ele otu maazị ele ahụ ya ọtụrụikpo otikpo onye akwụkwọ onye ọjọọ onye arị onye ọjọọ kwa onye aka bụ that man nwere such chuchu in his compound ya adị so unhealthy look at that man

onye onye ochi ihe dịka ọkụkọ igbo ihe ahụ kechi kechi ọkụkọ igbo wu kechi kechi keme ọ keme nwanne ị hụ na ọkụkọ agric ọkụkọ agric ka ewu ee

maka igbu obi m na kịta
ezigbo egwu gị ya enwe nwoke m ọ pụgokwa

akọtasịa iru nkọta nkọ ọ sịkwa gị kezi ihe ọ kezi ka ị kọtasịrị iru n'ụdị ke nke na-eme spen ọ kwa na iru a jọ njọ mana o nwe ka e ga-esi mee ya ọ dị mma ngwa chịa nọ chịa chịa chịa nkọta bụ kezi na ị gotere m ee

Hmm, ezigbo ka m bịa fụ yi ọ bụlizie na ị na-eje ahịa achọrọ m ije mezi isi m mee isi mee mbọ aka mee mbọ ụkwụ mana ebe m fụrụ nkọtọ nke aga m ahịa gbakwa ọkụ ebe ka m ji ahịa eme ya ọ bụ nne m abaka m butere nnu gị nunu hmm, ọ kwa na ihe m ji like hmm. ewu ụmụ nwaanyị nsogbu na-adịka nne ee ukwu nke erika ya onye nwoke ma na-eme njọ ya oge ọbụla

ụnyaahụ elekata m gị anya elekata gị anya mgbe ị na-emezi imi gị a imi gị a kwụrụ ụzọ ọtọ ka imi Queen Elizabeth nke a bi na United States of Akwakụma Akwakụma ịma onye na-ele gị anya n'iru a o chee na otu a iru gị a dị ka nke ọzọ anyị

ihu ya adịghị ka ihe o bu n'ahụ dị gụwa na-akụziri ya akwụkwọ nsọ ya nwa na-amụta maka na ọ bụ amụmụ gụwa na-amụ ya nwa na-amụta ị na-amụsị ọ na-amụ agwa ya ị na-aghọta sọkọtọ mkpuchi ofe m ka iji ya bụ ibe ya i jee kpuchiere m ya mkpuchi ofe m i jee kpukwere m ya store m ga-eri nri n'abalị i jee buo ya aka plantain m ji ezi ike n'ime abalị ka ị na-eje atapụ ntabiri ntabiri banana m dewe ka m batakwa n'abalị na anyị ọzọ bena nkọtọ na-achọ banana m achọ ofe egusi m ji ezi ike n'etiti ime abalị ka i je je buo rie
akwụkwọ nsọ Chineke bi n'eluigwe ga-agbara m akaebe

ọ dị nkụ unu echọrọ na ndị na-agba aja ọkụ ifu aga m eme unu ọnụ ogologo ọnụ ogologo unu echọrọ unu ji m agba asịrị unu lụrụ ka ndị m mere eme ememe ememe a emuti ka eji agba asịrị Chineke ya ndị mmadụ amarachana ihe niile nke kachakwa nke bụ na nwa m agwara m ya agwa na otu dị nkọtọ nkọ onye ọ na-amara na ọ mụ mere onye mbe na nke aṅụrụma hei

nkọ nkọtọkụ emekwerenu gị
nna ya emebuga na-ebo m ebubo si na ya tụwa m ime o anyị ma ihe ihe mere ndị na-ekwe erekwa ndị iberibe

nna anyị ukwu ọ gịnị enwekwa m ka arụ si na-emecha m kee ka o si na-eme gị ọ na-eme m ka oyi ọ ga na-ama m na-emekwa m ka heat ọ ga na-emetụkwa m
keezi ụbọchị nke a bido
ọkwa abalị atọ gara aga Ee, em, ife ya-eme na ị ya-agbanụ mbọ chọọ ọgwụ ṅụọ

anwakwana anwa nwakwa anwa kwuo ihe dị otu ọzọ ọ bụrọkwa mụ nwa ka a na-emere dibịa anya nzu a o teene mgbe m hụwara ihe anya okpokoro nchọ ihe gbara okpokoro anya okpo- anya okpokoro eje nlere ikwikwi eje na be pastọ m Gee ntị, ọ bụrụkwa ụmụ ọkụkọ unu na-eje achịgharị eri n'aka ndị mmadụ eme asị ka unu- unu we- sị weta ọkụkọ ka e wee nye ndị mmụọ mana unu erie ya

ọkwa ife m bu n'uche ka i bu n'uche Moni Moni nna anyị na- nna anyị ụtarị ga-egbu m egbu ọ gịnị ọ gịnị Moni ọ gịnị na-eme gị